Hey, shalom, shalom. Udo, udo, udo. Ka udo nke onye nwe enigwe n'ụwa. Ka ọ dịrị gị, ka ọ dịrị gịnwa, ka ọ dịrị mụ na gị naabọ, ka ọ dịrị anyị niile, ka ọ dịrị our people. Ndị kwere ekwe n'eziokwu na ọfọ n'aha nke nna ọkpara na mmụọ nsọ n'afa Jizọs. Amen. N'afa ọkpara nna nna anyị bi n'enigwe nwee enigwe n'ụwa amen ee ị ma na asụcha asụsụ niile mmadụ ajụọ na onwe ya ajụjụ mara nke nne na nna ya mụnyere ya na ya so na mgbe anyị na-ekwu okwu jizọs anyị ekwuo okwu ọfọnụ anyị ekwuo okwu ọkpara chineke ehe so ụmụnne m taa bụ ụbọchị udo ụbọchị amara oge amara ka dị oge fọlụ mana um, ife m kpụ n'ọnụ m chọ ka m metụ aka ka gụnwa na-ege m ntị eh, wee nwee ike inwe ezumike bụ ihe banyere ọfọ ife anyị na-ekwu okwu ya bụ na o nweghị ngọzi chukwu udo ka o ji were abịa udo sotere ya ọ bụghị ihe mgbu ọ bịabụkwa n'ihe iju anya confusion or sorrows sorrows bụnụ pain anyị achọghị ya ee eh, eh. ehe so ihe m ji ekwu na-ene anya na-ene mụ na gị naabọ anya n'ihu ị na-ene m na-ene bụ maka na gịnị mere chi efowo mgbe chi foro o nwezi n'ihe dị ka ọchịchịrị ọchịchịrị ya ebe ka ọ ya-ezo na-abụghị sọ na ọchịchịrị ka ọchịchịrị ya-ezo ihe ọjọọ bụ na-ezobe onwe ya mana ihe ọma aha ezobe onwe ya maka na ọ na-apụta ife and ihe m ji wee chọọ ka m mee onyonyo a bụ ka m zipụrụ ụmụnne m ozi a m ji n'ụbọchị taa ya bụ ihe banyere ọfọ ihe banyere eziokwu mgbe a na-ekwu okwu ọfọ ihe a na-ekwu bụ eziokwu mụ na gị naabọ ọ gịnị dị n'ime ọfọ ụfọdụ n'ime anyị na-akpọ ya ọwhọ ee ndị ekwulọbịa anyị ndị agụlụ na ndị ọraukwu na ọtụtụ ndị ihe na anambra anyị anyị na-akpọ ya ọwhọ na-akpọkwu ya ọfọ ehe ọfọ bụ gịnị ị ma na anyị ekwugo okwu a before anyị ga na-ekwusi ya ike maka na ihe dị n'ime ọfọ erika and ọ nya bụ ndụ mụ na gị naabọ ọ nya ka anyị ga-esikwa n'ime wee nwee ndụ ọ kwa ị fụrụ ọfọ ọ na-abụ e kwusi okwu ya sị ọ dịkwa n'ọfọ onye ọbụla ekwe ya na ọ dị n'ọfọ then ọ bụ na ọ dịghọ n'ọfọ e kwusi mana mgbe ọ dị n'ọfọ ị ma na nsogbu dị na ọ bụrụ na anyị emeghị ihe dị n'ọfọ ihe anyị kwekọrịta bụkwanụ ihe ga-achị anyị ọ kwa nya ga-edu anyị nya ga-azụ anyị nya ga-egbu anyị so ka anyị na-ekwekọrịta ka anyị malụ nke bụ nke ka anyị ghara ineghara ihe niile anya ma ihe ụfọdụ anya wee chụrụ ego chụgbuo onwe anyị n'ego ehe so ụmụnne m o wee bụrụ ya bụ na ihe m ji wee chọọ imetụ ihe ndị a aka n'ụbọchị taa bụ na ọ dị mkpa ọ dị mkpa ka e metụ ya aka n'ụbọchị taa ehe ebe m nwere mmadụ ịtọ bịa bịakwute m n'ụbọchị taa mara ka imetụ okwu aka mụ na ga-afụ gị efu so na um, ọ gịnị dị n'ime ọfọ nke mbụ godu bụ mụ na gị amatago na ọfọ bụ eziokwu ọ na-anwụ anwụ eziokwu ada anwụ anwụ i kwupịa ọ pụtago o nweghị ihe ga-eme ka ọ ghara iguzo e mee enu mee ana igbo sị na eziokwu ga-achị na eziokwu aghaghị ịpụta ife o nwere ihe anyị ji ekwuru okwu a eziokwu wee bụrụ ọfọ ihe dị n'ime ya bụ eziokwu riri nne ihe dị n'ime ya bụ nya bụ eziokwu ọfọ riri nne ọ dị n'ọfọ na nke adịghị n'ọfọ so ụmụnne m ebe anyị migrate go wee gaa ije so far for thousands of years wee lute na oge a anyị jizi akwụkwọ nsọ wee na-agbanị ka wee na-esonye wee na-achọ ka anyị mee ihe niile anyị na-eme ka ọ bụrụ na na anyị so na ndị otu jizọs anyị kwere ekwe ndị ụka ehe unu afụ na baịbụl kwesịrị ka anyị were ya mere ọfọ baịbụl kwesịrị ka ọ bụrụ ọfọ mgbe a na-ekwu baịbụl ọ bụghịkwa ije were nke sọrọ gị mgbe a na-ekwu baịbụl ọ bụghị ịkpa otu ịkpa oke ịkpa iche iche mgbe a na-ekwu baịbụl ọ ofu baịbụl ka ọ bụ ọ dịghị ịbụa so na ofu chọọchị ka chukwu nwere ọ bụghị ịbụa ofu ukwu osisi kama a bịazịa n'ukwu osisi ahụ ọ gbaa nga dị iche iche o nwee stem o nwee ngalaba dị iche iche achọrọ m ịgba mbọ ka m nwee ike ịkọwa ịkọwapụta okwu a na onu be anyị onu igbo ehe ọ na-afịa arụ e mix up ehe mana nke ọfọ ndị Igbo ndị be anyị godu na mgbe a na-ekwu okwu ọfọ anyị na-atranslate ka anyị si na mm, e, e, e, truth ndị ndị oyibo kpọrọ ya wee bata na asụsụ mụ na ya ị na-aghọta ihe a na-ekwu ehe so now o wee bụrụ na ihe banyere ọfọ anyị na-ekwu okwu ya bụ eziokwu tupu e kwuo okwu nke bụ ogu ọfọ na ogu ka anyị werenụ nụ baịbụl ebe i nebanye anya na even na Psalm 119 140 something e mesie ka anyị nebanye anya think na 142 ị fụ na ezi omume chineke bụ ya bụ eziokwu the law of God bụ ya bụ the truth ị bịa nekwa anya ndị ọ- the law of God bụ bụ the truth a na-ekwu okwu ya bụ okwu Chukwu kwuru n'ọnụ ya na ihe mmadụ ga-eme ọ bụrụ ya ezi omume righteousness ọ nya nụ bụ the truth akwana iko ọ dịkwa n'ọfọ ee a sị ee na ọ dị n'ọfọ etena ime ọ dịkwa n'ọfọ ee na ọ dị n'ọfọ egbuna mmadụ ọ dịkwa n'ọfọ ee ọ dị n'ọfọ ihe niile ahụ ọ dịghọ na ten commandments ọ dịghọ na baịbụl ehe akwana nwunye mmadụ iko na ọ dị n'ọfọ akwana di mmadụ iko na ọ dị n'ọfọ anyị asị ee na ọ dị n'ọfọ na ọ ihe alụ agbana ama azụ ekpena ikpe azụ I mean agbana ama ụgha against eh, your neighbor or enwere anya ukwu n'ihe banyere ihe nwanne m nwere ha ncha dị n'ọfọ ọ dịkwa n'ọfọ ee ifugịnị mụ na gị ekwuwe yes na ọ dị n'ọfọ ya na ọ dị n'ọfọ ihe ndị a dị n'ọfọ nụ ka anyị ji asị ka anyị nebanye anya maka na ọ bụrụ na e wepụ baịbụl kedu ihe Igbo ya onye pụta ọ sị na nke a dị n'ọfọ na nke a dị nke ziri ezi n'anya anyị ka anyị ga na-ekwu ezi omume nke anyị ka anyị ga na-ekwu maka ya self righteousness ọ dịkwanụ mma ebe o jere mana o jeluhọ n'isi o zughị oke self righteousness o zughị oke ee maka na ihe gwara ọgwa ka ọ bụ o nwee ndị adịghị n'akwụkwọ nsọ chukwu na obi chukwu anyị na-eme ziri ezi ma n'anya chukwu o ziha ezi nwee ndị ziri ezi n'anya chukwu anyị aha eme and because na o zighị ezi n'anya anyị so na ọ dị mma mgbe a na-ekwu okwu ezi omume dị n'ọfọ eziokwu niile dị n'ọfọ ọ baịbụl bụzinụ ọfọnụ ehe ife ọfụ m jiri kịta nke a sị nnọọ ọfọ ehe e wee na-eme ise ehe e kwuchesie ise bụ na e kwubiene na ọ gwụna na etu a ka ọ ga-aghaghị ịdị ọ kwa na amen ise ọhụ amen ka ọ bụ ehe ndị Israel na-akpọ ya na Hibru na-akpọ ya sela ehe na sure iwu ka ọ bụ na ọ gaghị ịdị etu a otu a ka ọ gaghị ịdị ọ nya bụ na isee so na mgbe a na-ekwu okwu ọfọ mụnwa na-ekwu okwu trumpet udo opi ịfụ opi ịgbasa ozi a ozi ọma a, eziokwu ozi ọma nke eziokwu a nke ndụ ọ nya bụ opi a ị fụrụ ehe ọfọ opi ehe ịgbasa ya bụ ikwusa ya ehe ịfụ opi a ọ calling ịkpọ oku for attention mụ na a naabọ ka anyị gee ntị na o nwere ihe na-abịanụ ka anyị gee ntị mara nke bụ nke ka anyị bịa nso nwee meeting gbakọọ ọkwanụ ya bụ oku ndị nsọ na-akpọ today na ihe sie ike onye ọbụla aza afa nna ya so n'ime ihe niile m wee sị na ọgba ndụ chineke bụ baịbụl ọ nya ga-abụrụ mụ na gị ọfọ anyị ya consecrate ya ya bụ ime ka ọ dị ile ka ọ dị nsọ onye lụọ o welu nke ya etu ahụ anyị si eji osisi yes anyị ga-enwekwa staff or rod i jighị osisi were igwe

ọ nya bụ ọfọ ọ nya bụ staff ụfọdụ ji igwe ndị ụk- ndị ndị chọọchị ndị ụka ndị ekpere na-eji rod ị nekwa akwụkwọ nsọ erọn nwere nke ya n'akwụkwọ nsọ na ị gaa n'akwụkwọ nsọ na exodus ị ya-echetanụ mana ọ bụ ihe m ji wee guzo ihe m ji guzo bụ ka anyị neruwe anya ghọta na baịbụl bụ ụzọ eziokwu na ndụ eziokwu bụ ọfọ ihe niile bụ dị na ọfọ ndị Igbo dị na Baịbụl today Baịbụl ka mụ na gị naabọ ga-ewelu ga-ejide from Genesis to Revelation Genesis bụkwa jee n'isi isi mgbe a na-ekwu okwu Genesis ọ gaa n'isi isi ka ị wee na-aghọta m sị ka anyị banyezie na anyị translate ya ma ịkpọghachi ndị be anyị azụ back to Bible ịfụ na ọ Igbo asụsụ anyị ọ dị na Bible and then ihe banyere iji Bible wee from Genesis to Revelation as ihe niile dị n'ọfọ bụ na anyị ga-amụ ihe Jizọs kwuru na a ga-eme ebe ọ bụ nyanwa bụ ụzọ ndụ mmalite na ọgwụgwụ ebe ọ bụ ụzọ ndụ kedụzi ihe ọzọ ụzọ nke eziokwu na ndụ kedụzi ihe ọzọ ị na-aghọta so n'ime ihe niile baịbụl ekwesịghị ka anyị tinye eti ka anyị wepụ ihe ọbụla gị na mmadụ na-eme mụ na gị naabọ na-eme ọ bụrụ na o siha n'akwụkwọ nsọ mba count me out ihe ọbụla m ga-eme ọ mụ na gị ga-eme iwu iri bụ na ọ ga-esi n'akwụkwọ nsọ and ihe ọbụla ị na-eme o wee bụ na o sihọ n'akwụkwọ nsọ mụ na gị naabọ ayịha mụ na gị abụọ dịrị nwanne Ndị dị m mkpa bụ ndị niile na-anụ ihe nna na ọkpara na mmụọ nsọ kwuru na-eme na-eme ihe ọ ndị dị m mkpa ọ bụghị na m aya afụ gị n'anya ma ọ bụrụ na ikweghị na ya ma ọ nyere gị aka ma ọ bụrụ na ikweghị na ya m enyere gị aka mana ọ ka m si chọọ ka m esi nyere gị aka mana ihe dị iche dị na nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị kwetere n'ụkpụrụ na ikpe na iwu Chukwu ọ nya bụ ọfọ kwetere na nna na ọkpara na mmụọ nsọ ọ nya bụ ikpe na ụkpụrụ na iwu ọ kwa ị fụrụ ya enwere enwere statutes nwee the ten commandments nwee judgments of god ha ncha bụ bible ọ ha ncha constitute ọ ha ncha ka a chịkọtara ọnụ ọ bụrụ bible so na anyị ga-afụ chineke nna anyị n'anya with ike anyị niile with obi anyị niile with ihe niile anyị nwere dum na ọ nya ya bụ iwu nke mbụ kachasị iwu niile na baịbụl anyị wee fụzie mmadụ ibe anyị n'anya dịka anyị si fụ onwe anyị n'anya na ọ nya bụ the golden rule our Lord jizọs na-ekwu okwu ya o nwee ihe karịrị ya ị fụgo so na ihe anyị na-emetụ aka ka eke ị ya-esi fụ mmadụ ibe ya n'anya na-ekwu okwu ya ọ ịgwa nya eziokwu nụ Ọ iji ọfọ wee so ya nụ, iji ihe Chukwu kwuru wee so mmadụ ibe gị, imeso mmadụ dịka Chineke si kwu ị ya-esi meso mmadụ ibe gị, ya na imeso Chukwu dịka Chukwu si kwu ị ya-esi meso nya nwa bụ Chukwu. Ọ ụzọ iwu naabọ ka a na-ekwu okwu ya. Ọfọ. So ụmụnne m, Baịbụl bụkwa ọfọ nke m, ya na my authority, symbol. symbol of authority aha ya bụ e, e, e, e my own office bụ ikwusa okwu chukwu ikwusa ozi ọma na eye nke a bụ ọgba ndụ baịbụl m ọ 15 edition eh, King James, King, King James version then eh, osisi ihe ị fụ n'ime ya bụ trumpet ọ mpi eh, mpi anụ mpi mpi ebini ehe ọ maka ebe m nọ ọ bụ na m- mgbe na-abịa mgbada m nọdụ n'akụkụ anị igbo ọ the rod of Aaron ka m na-eji ị ga na-afụ ndị bishọp ma ndị priest dị iche iche o nwere igwe ha na-eji n'aka dịka staff ehe ọ nya bụ ọfọ ndị gboo na-eji nke ha na-akpọ dịka osisi nke ndị gboo na-eji bụ osisi mana ihe dị mkpa n'ime bụ okwu ekwusara ekwusara on top of it ekwu okwu ekwusa n'enu ya okwu akpọkwasa n'enu ya afa akpọkwasa n'enu ya onye doro ya nsọ ka esi edo ya nsọ edokwara ya nsọ ọfụma ọ dịkwa ile ike chineke ọ batakwa n'ime o guzokwa n'ime ijikwa eziokwu ị ga-ejikwa ya bụ eziokwu wee jide ya bụ ọfọ ị ga-emekwa n'eziokwu niile dị n'ime ya bụ ọfọ ọ ihe ndị a ka a na-ekwu okwu ya ị fụna ya ndị eze ndị gboo ha ejighị eziokwu egwu egwu no matter eziokwu ị sọkwa buru ụwa niile moto niile ego niile butere ha ọ bụ ha na na ihe ị na-eme na ọ dịghị ọcha ọ bụ ha na na ihe ị na-eme na ọ pụtaghị ife ọ bụ ha na na ihe ị na-eme na ọ bụ ọchịchịrị na ozoro ihe zoro ezo ha ya-anapụ gị ya ọ bụrụ ha na na ihe ị na-eme na ọ dịghị n'ọfọ ha ya-anapụ gị ya ọ nya bụ the elders of the land, spiritual divine elders. maka na enwere eh, eh, onye luo 40 years abụrụgo okenye abụrụgo an elder onye nụrụ nwaanyị mụọ ụmụ luo 40 years eh, abụrụna an elder mana ị nwere ike bụrụ elder bụrụ carnal one mana nwee nke a na-ekwu nwekwe bụrụ elder bụrụ spiritual one but not of a true spirituality enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche na mmụọ enwere ọtụtụ powers na mmụọ mana nke eziokwu karịrị nke dị n'ọfọ karịrị ọfọ karịrị ihe niile dị n'ọfọ bụ eziokwu karịrị baịbụl ihe niile dị na baịbụl bụ eziokwu n'anya chukwu ọ karịrị na ọ bụrụ na mụ na gị amụ ya iwu chineke a na-ekwu okwu bụ the law ọ bụkwa basic covenant mụ na gị na Christianity ji wee na-aga milk ọ na candy anyị na-aṅụ wee na-aga nke a bụ basic covenant dị n'ọfọ ya bụ ihe ọ- ihe ọ pụtara bụ akwana iko ezuna ohi agbana ama ụgha emene nke a ka ezi maka the statutes ka ezi maka the entire ten commandments ka ezi maka the judgments onye nwe anyị eziokwu dị n'ime ya. mmadụ gbara gị bọyị 7 years ị settle ya ka ezi maka ihe dị na banye na otu ụzọ na ụzọ iri gị one tenth of gain gị ka ezi maka ihe dị na ihe banyere mgbe a kara aka ma ọ bụ ọrụ ugbo gụwa na-akọ ọrụ ugbo ihe dị n'ime ihe ị ga na-ewepụta n'ime nke ị ga na-enye ndị nsọ nke ị ga na-enye ha nye ụmụ ogbenye ka ezi maka ihe dị na ya mgbe ị ga-eji wee hapụ ịkọ ihe ka ezi maka ọtụtụ ihe dị na judgments of God ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ ị gaa na Deuteronomy ị fụ ya ọ dị everywhere na akwụkwọ nsọ iji wee cheta iji wee remind anyị na anyị nwere ihe chukwu kpere n'ikpe na ezi omume between na anyị nwa na mmadụ ibe anyị nwekwa ihe chineke kpere n'ikpe na ezi omume between na anyị nwa na chukwu o nweghị ihe ọzọ so n'ime ihe niile mụnwa ya-achịkọ a sị nke onye nwe anyị nọnyere mụ na gị ee na m sị ka m metụ okwu a aka before anyị gaa n'okwu anyị ji n'ụbọchị taa bụ ụbọchị nsọ ka anyị kakọzịa n'ubi onye nwe anyị na chineke na-akpọ mụ na gị oku ka anyị bata n'ụlọ ụka nke nyanwa ya ka anyị bata n'okwu ọnụ ya n'ụlọ o ji okwu ya wee kwu wee wuo ewu ọ ya bụ ụlọ nsọ ọ bụghị ụlọ ụka niile anụwa i furu ejighị okwu ọnụ ya wee guzobe ọ ya ịbata n'ime ihe chukwu kwuru ka a na-ekwu okwu ọ bụghị n'ụlọ e ji aka wu chukwu ebiho n'ụlọ e ji aka wu na mmadụ ka chukwu chọọ ibi n'ime ya and okwu ọnụ ya o kwuru ka anyị ga-eme o wee bata n'ime anyị ọ ya abata n'ime anyị na ọ bụ ha na okwu ya adịghị n'ime anyị na-achị anyị ọ chọrọ ibi n'okwu ya ọ na-ejegharị n'okwu o kwuru So ụmụnne m, anyị agbagotetụ n'ụbọchị taa wee gaa ije na ihe niile dị na this covenant of God, not just the basic one. The, the Holy Spirit nyere ndị Gentiles, ndị church na na na the- na the na the beginning from the Roman eh, empa- empa- empire during the time of Emperor Constantine. Eh, ebe ọ malitere na 321 AD those laws eh, eh, Paul eh, Barnabas nyelu ndị Gentiles the Europeans ọkwanụ Peter na James mere approve of that ka e nye ha because na ha bụ ụmụazị n'okwukwe they are babies ọ dị na Acts Apostle 15 jee gụọ ya ka a ghara inye ndị iwu niile anụnwa mba na ha ka na-ebido ebido ọ pụtaghị na iwu niile ndị ọzọ a na ọ dịhọzi unu sị ka anyị ṅụbazie sọ milk obere iwu a ehe obere iwu a dịkwa ike ọ sị gị bụ na abstain from all sexual immoralities ehe nke a bụ ofu ọ sị gị erikwana anụ ma ọ bụ nri a gọrọ alụsị ya enwe covenant with alụsị chi ọzọ ehe ị bịa ya nwee mixture of blood with any woman or man through sex maka sex dị egwu you tie yourself with uh, somebody spiritually and uh, o- uh, and the blood unu emixie to be one while ọ bụ nwunye gị mana unu ejego je mee ihe a sị na ọ sọọsọ na marriage ka a na-eme ọ ihe nsọ wee bụrụ onye isi n'ime ya mana ekele chineke i fugonu ya nụ na ụmụ ya ụmụ ya aya efu na mba nụ nwa eze aha efunu na mba nụ ee ụmụ ya aya efunu n'ụwa nke anụnwa anyị nọ n'elu ya I will return back to uh, our base our home our you know so n'ime ihe niile ọzọ bụ elina anụ nwụrụ anwụ ụmụ basic covenant erikwana ọbara ụmụ basic covenant maka na ndị gboo mgbe ụfọdụ a na-eji ọbara eme ngwọngwọ akwụkwọ nsọ sị sị erina ọ ihe e nyere ndị Gentiles sie ụmụ obere iwu a na onye mere nke a ya eme well anyị mesizie gaa gbakọbazie onwe anyị wee establish bazie ụka addịnye tradition anyị n'ime omenala anyị dị iche iche na-agwa ihe niile ọgwa instead i were nke ahụ na-etozi n'ime ya na-abatakwu anyway time nke ahụ agaa na time a nọ n'elu bụ ihe niile chukwu kwuru n'ọnụ ya sọsọ bụ ihe ga-azọpụta mụ na kịta mụ na na-agba ya afụ as time goes on ị fụ na no salvation with that little milk anyị na-aṅụ it's not longer enough for ya save anyị ọ anyị ịta ọkpụkpụ dị na dị okwu chineke ahụ n'okwu jizọs kwuru anyị emechaa na nke mmụọ nsọ kwuru anyị emezi mekọdo nke jizọs kwuru wee mekọdo nke nna kwuru ụzọ ife ha ịtọ ihe niile ha kwuru anyị ga-anọ n'ime ya. ọ nya bụ the full covenant chineke butuuru ndị igbo onye ọbụla ga-ebutu be ya n'ezinụlọ ya ọkwa ya bụ na ndụ abịa o ọkwa ya bụ na ogologo ndụ adị o ọkwa ya bụ na ihe iju anya apụwa ọkwa ya bụ na chineke anụarụ mụ na gị ọgụ ọkwa ya bụ na o nye anyị mmeri from ndị ilo anyị gbara anyị gburugburu o nwekwa ihe ọzọ so nna m ka chineke gọzie mụ na gị n'ụbọchị nsọ a ma bunie ife nke iru ya ka ọ mụkwasị anyị ma nyekwazie anyị udo na ezigbo agamniru nke ya nye anyị ndụ ma nekwasa ụmụaka anyị anya ebere n'ebe ọ bụla ha nọ na ma fụ na okwu ọnụ ya na mmụọ nsọ ya chịrị ụmụaka anyị na ezinụlọ anyị maka Chineke anabata mụ na gị na alaeze nke nya nwa na ụwa nke a na-abanye new earth a na-abanye n'elu ya maka na nke a mụ na a nọ n'elu ya all the ungodliness Chineke will uproot them all. ha ya-abụ ọkụ ọkwa ọkụ na-agba ụwa kịta gọọmenti niile agbarụgwo ọtọ nụ ọkwa ọkụ na-agba ụwa kịta very few men ya-afọzi ụmụ nwaanyị eju ebe niile ị ga-adịkwa prepared ee ka i kpuchitebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị ọ bụkwa sọsọ ofu nwunye gị a ka ị ga-anụ ị ga-ekpuchite ọtụtụ ụmụ nwaanyị ka e wee site n'ebe ị nọ nye ha alaeze na ọ bụ na iji ọfọ ọ bụọ sọsọ gị ịla ịla ka ọ bụghị ịla nwaanyị ka a na-ekwu ịla nwunye ọ bụghị ya ka a na-ekwu ịcover ha take care of taking care of them na iji okwu ọnụ wee zụọ ha wee take care of them ofu ihe iji eziokwu zụọ ha zụọ ha na ụmụ ha e nwere ike enweghị mmekọrịta ya mana ha na-aza afa gị oge a na-abanye n'elu ya maka na mmadụ ga-ekpuchite ụmụ nwaanyị mmadụ ka a ga-eji kpuchite ụmụ nwaanyị maka na n'enu ọgụ n'enu third world war n'enu ọgụ everywhere n'enu ọnwụ everywhere and women are more in number so ọ bụrụkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru na mgbe na-abịa seven women ya-asị ofu nwoke ka anyị zaa afa gị don't provide for us we will take care of ourselves mana ọ ka ha nwee di o to for that their reproach to be taken away shame to be taken away ka ha nwee ọnọdụ maka na nwaanyị ka ha bụ so n'ime ihe niile nke a bụ ihe m ji guzo na all just bata so dịka m kpewe ekpere n'ụbọchị taa onye kwere rube isi gbaa mbọ ka o mee ihe nna kwuru o wee nwee enyemaka kịta and mgbe ị nụrụ emekwaghị expect ka ị rube isi ka ị mee ya mgbe ị nụghị dị iche mgbe mụ na gị amarọ dị iche oge ahụ agaana and kịta ọ bụrọzi oge basic covenant ya azọpụta mụ na gị basic covenant azọgo anyị zọọ our forefathers for over 2000 years Jizọs ji bịa na the full gospel bụ ihe azọpụtazi anyị na this year 2000 gaba alaeze chukwu ọ ya na-abịa ụwa etu ahụ kraịst si na Matthew 6 kụziri anyị ekpere our Lord's Prayer nna anyị nke biri n'igwe ka e mee uche gị n'ụwa dịka e si eme ya n'eluigwe ka alaeze gị bịa ọkwa na ya na-abịa ihe uche ya ka a ga-eme uche chukwu ọ bụ gịnị idobe ihe niile o nyere n'iwu so na all the ungodly men and women now mma agha chineke ya adọrọ unu tii n'ọkụ O needirọ ụdị noise ihe a ụmụnne m ụfọdụ ma ndị IPOB na-eme mkpọtụ ụfọdụ na-eme nke egbu onwe ha they just want to suicide ka ụfọdụ na-achọ ịcommit i needighị ime mkpọtụ Chineke n'onwe ya bụ onye nọ on the ground na Nigeria against ungodly men and women he is on the ground worldwide against ungodly nations and men and women mụ na aka na I chase wind chineke nọ n'ọrụ were aka ya na-eme ihe na-eme n'elu na-eme n'anị ikpe in fact bidogodo n'etiti ndị nke ndị ahụ sị na ọ ndị bụ ndị Izrel ikpe iwe na ọnụmụ ya bụ ebe a ka o bidogodo wee na-agbada ebe niile na udo agaghị adị n'agha until eziokwu achịa ọ ya bụ na ụwa ekute ume na mmadụ ndị ndị ezi omume ekute ume n'elu ụwa alaeze ya bịa n'ụwa he will take care of all the ungodly men he will remove them from the face of the earth so na ọ ya nwa ka a nọ n'elu abanye n'oge a na year 2000 only 20 years nene ikuku kugoronụ so far ihe mee na Texas a this season past one week ago emebeghị since over 100 years ụdị oyi tụrụ n'obodo a the lowest so far o mebeghị the free the freezing cold a na-ekwu okwu ya or the ice na snow o mebeghị e wee nwee the grid e wee nwee ọkụ wee ghara ịdị for days no water village be nna m kakwuzie America mma ọkwa ị na-aghọta ndị ekwu ọtụtụ ebe kakwuzie America mma na-agbakwanye nke mụ na gị na-aga through n'obodo ebe ọbụla anyị nọ maka na iwe Chukwu nwe ụwa niile n'uju iwe dị ọkụ against ungodly ọkwa isiokwu so n'ọfọ ihe niile dị n'ọfọ ka anyị ga-agba mbọ marazịa ihe dị na baịbụl chineke kwuru a ga-eme wee nwee ndụ as long as chineke nna mere approve as long as chineke ọkpara mere approve as long as chukwu mmụọ nsọ mere approve ihe a bụ three arms of God's own government the ten commandments ọ nya ga-achị the statutes ọ nya ga-achị the judgments ọ nya ga-achị of God himself all these things bụ ihe Chineke nyere Moses na iwu for all Israel okwu Chukwu kwuru Chukwu aha asị na ihe o kwuru na o kwukwazi he cannot alter what he has spoken ọ dị na Psalm 89:34 Chineke character Chukwu bụ na okwu before o kwuo ya ọ refine ya seven times afụwanụ opi ni onye ọbụla akwụrụ na attention o wee seven times ndị mmụọ ozi onye ọbụla akwụrụ afụcha opi o wee o wee o- o- o- mgbe a ka ọ na-refine dị okwu ya ọ na-aba ọkụ gold na-aba ọkụ na ịmara igwe ọ ba ọkụ seven times before o wee refine ya aghọrọ gold o kwupụzie gold ọ na-anọkata turnụa na ọ bụkwazi gold o kwupụ ha na it will stand forever so ka ị na-eche ị ghara iche na salvation agwụchakwa mkpụrụ iwu naabọ na ịtọ ị ga-eji aka ije ha n'ụka mkpụrụ iwu naabọ mba ị ya-amụ ihe niile dị n'iwu wee gbaa mbọ nwee 50% n'ime ya then Christ uh, Jesus abụrụzia the remaining 50 your unmerited favor your weakness ọ nya bụ na the lord is our righteousness we will desire to be 50% closer na idobe iwu niile maka ihe niile o nye n'iwu ka anyị ga-edebe so ụmụnne m ana m achịkọ okwu etu a because mgbe anyị nọ na school a na-enye anyị akwụkwọ na 100 percent nene anyị akwụkwọ 100 ụfọdụ na-enwe 80 90 percent ehe chineke nyere anyị nnene akwụkwọ nyekwa anyị expo wee sị anyị ya bụ Bible ya bụ ọfọ ihe ndị dị n'ime ka anyị ga-ama wee sị anyị ngwa 50 percent ka m chọrọ n'ebe unu nọ na Jesus have died for your unintentional sins or, uh, or, uh, uh, or for your weaknesses as mortal yes but enye m unu 100 percent anụnwa of exams ka unu nene ye ka a mara ndị ya-enwe 50 60 70 mana ị bịazi asị mba na ịya na ọ sọsọ 20 percent ya ma ọ 10 percent ka ị ya-enwe na chukwu ya-emere gị ebere ọ gị na-ekwu ọ bụghị etu ọ dị n'anya chukwu chineke chọrọ ka okwu ọnụ ya niile chịa ka e mee uche ya mana ọ na-ebido from preschool kindergarten elementary school wee rue na eh, high school from there to university a na-agụkwa na-aga ka ị ghara ịsị na ọ gwụna nya bụ nsogbu so ka nna mee amara mere anyị amara n'afa Yeshua amen